ụmụnne m ụmụnne m today ee eh, okwu a anyị nwere enwere m ihe m ga-agwa unu wee sị hey adaku adamma ada ịmara mma ada adamama aka elu mma dogo wee nlọ ka anyị ma ha mma ọkwa elu mma hey dool o nwere ihe m shi ka mụ na unu kpa taa ọ maka ụfọdụ ndụ la mmemme nwanne m ji ego nwanne m ji ego emeghala ha evuru uke ha niile were obu ha niile tụkwasị la nwanne ha na-eji nwanne ha eme chi ọ maka enwere nwanne wụ la- la- la- la mbara ezi ulu mana o ji ego la i ji merụ chukwu kụka m ji maka ọ bịa taa ndụ nji nwanne ha eme chi ọ zụba akwa ọ shị nwanne Christmas ọ shị nwanne ọ lụgwokwa nwaanyị ọ mụgwokwa nwa nwanne ị ga la-emeri ihe niile nwanne ị nyaha moto ọpị ọ nyaba nke onwe okwu ọlụ ndị ohe yi nwanne nwanne mama m mama m papa m papa m hei ọ la-eme ka a shị eyi la ha ahụwagara onwe ha n'anya ha kpọchakwara onwe ha ashị ihe eji ama mgbe ha ji akpọ onwe ha ashị wụ nwanne ha ahụ ma-enye ha ụbọchị ọbụla ọ kwụsịrị nye ha o ji ehe o nwekwe mma aghọta la nwanne ha nta lo enyegwokwa ha mana la o ji ehe ha ee ọgụ abịa abịa la ezinụlọ ezinụlọ niile enwerịrị ofu onye chukwu ma gọziviha oke and chukwu gọzie onye ahụ ọ na-adụ egwu ọ gọzie onye ahụ na ụdị onye ahụ ga na-enyetụrụ ndụ ọjọ aka ọ na-adị la ezinụlọ ọbụla ị nwere nwanne na ezinụlọ mana chukwu gọziri shị ọ gụ wụ onye ahụ chukwu ngọziri na ezinụlọ eziokwu mmadụ niile na-ashị eyi la chukwu gọziri mmadụ niile mana enwere ndị ọ la-agọjipụ iche gụ la onye ahụ kpọọ business ofu business ekpere ka ọ kpere mana eruzia business nke ya ahụ ala-aga karịa nke ndị mmadụ ala-abịa customers echika niile ochi ya aka ahịa ahụ daa ada ọ zụọ o ruo mgbe o rebe ere ahịa arịa ọ ka chukwu nshi ebuli mmadụ elu enwechara ndị mụ na ha nlụ ibe ha mbara ahịa ụmụ baa ahịa nnọọ gote ahịa cheap amala eme ka ha mechachiri ahịa nta agbalie ha were ego ahụ bụ ọgaranya ọ na-eme ndị ahụ ndị chineke na-ama ụma chinye ndị ahụ la ezinụlọ ọ ma na onye ahụ nwere obi ọ ga-eji bulie ezinụlọ ahụ elu o nwekwara ike onye ahụ sef abịakwa gbaa wicked o nwee ka o si eme ịghọtago mana abịa la onyinye ọ na-enye enye o nwere ike ọ wụ la ọ gụ wụ onye e nyere ego la aka ma ga-ewefutele ma enwekwara ndị mma enwekwebi ego la ezinụlọ iwuchi m ha bịa ha gbakaka njọ chukwu bịazie gọzie ka iwuru hepụta ụmụnne mee ha ka ha bilie ọ wụ la papa ulu enweghị ego ha ji aga skuul gụ kwụọrọ ha ụgwọ akwụkwọ wahala adụ ma ị ga-akwụfutele ha ụgwọ akwụkwọ so ọ nya ka m ji shị ka m bịakwa kwufute taa ọ wụ la chukwu gọzie ghụ la ezinụlọ ee chukwu nyere ghụ ego ahụ ka i wee kwa leta ụmụnne ụlọ ụmụnna ọ wụ la ị wụ nwaanyị chukwu bịa gọzie ghụ nwee ego karịa ji chukwu nyekwara ghụ ego ahụ ka ego ahụ i nwekwe ka ị ga-esikwe wee sikwe hepụọ ji hepụkwa ụmụ zụọ ha and ile emi nyala ọ bụ la achọwa ụchọ maka ọ wụ la ya agbaka m oke mbọ agbaka m mbọ wee ego nri ọ maka agbaka m mbọ ọ favour ndị a e, chineke tegwu ha otute mmalụ n'isi shị la onye ka ọ ahụ o nwere ike ọ bụrụ onye e lechara anya enweghị dị ihe ụfọdụ mba agụghị m akwụkwọ ọngwa ego nta ọma ha aga odowe anya na chukwu ọ nya mere elecha ụfọdụ anya sị la ọkwa mbụ gwọkwarala ọgwụ ego ọgwụ ego ka ọ gwọrọ maka ụlọ adụ ụlọ adụ nwee ka o si adụ ndị a la-akpọ orimiri ata ata i so la ndị orimiri ata ata hmm? sị i nwere orimiri ata ata la ụlọ a sịlakwa la ọ wụ onye ọgwụ ego ị ghọtagwo